aw ni yankuma bi an bɛna zamɛ ɲɛ jɛman de kɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na sogo kɛlen don a la ani fana nakɔlafɛn dɔw fana yarilen filɛ nin y'a sanfɛla la n'a sɔrɔla hali sisan i abonenen tɛ i abone o kɛlen kɔ i fɛ i farala ni nimanaw kan wa aw bisimila kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na n bɛna nafɛn damadɔ yira aw la jaba den kelen aubergine den kelen poivron den kelen karɔti den fila ale de b'a timiya gan fana damadɔ b'a la supɔmu ani fana aw yɛrɛ ɲɛ b'a la pɛrisili b'a kɛrɛ la ani forondo baadi o dɔ bɛna kɛ forondo sɔsi ye kɛrɛfɛ an ka da sigilen filɛ nin ye ta kan an bɛna an ka sogo de k'a la fɔlɔ i bɛ sogo tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma nin zamɛ min filɛ n'an y'a da sigi a bɛ maa naani bɔɲɔgɔnko bɔ n'aw ma kɛ guruman ye dɛ n'o ye nuguba ye an bɛ kɔgɔ k'a la ani puwavuru mugu dɔɔni i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ sɔrɔ k'a yiran n'a yɛrɛ ji n'a tulu ye fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tuluko ɲɛɲini komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a yiranna n'a yɛrɛ ye fo k'a ɲɛ an bɛ tulu k'a la sisan i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma komi aw ɲɛ b'a la fana ne ka sogo in tulu fana bɔra dɔɔni kɛn dɔɔni kun b'a la sa koyi an b'ale yiranni dabɔ sa i b'a fɔ kɔkɛ ɲɛna ko saribɔn ko b'a ko la dɛ sabula dumuni de yirannen ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ dumuni min ma yiran kan o la sa kɔkɛw a ye sabali a ka mugan fara saribɔn sɔngɔ kan diɲɛ gɛlɛyalen don dɔɔni an dun b'a fɛ a ka diya dudenw de da kɔnɔna na an bɛ ka nin yiranni min kɛ tantɔ o de b'a to an ka zamɛ ɲɛ bɛ ɲɛ kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye yeti de ye an bɛ yeti den kelen k'a la ne t'a dɔn n b'o tɔgɔ fɔ faransɛkan na cogoya min na n'a sɔrɔla maa dɔ bɛ jama na k'aw b'o dɔn a ye ɲɛ n ma n'o ye komandɛri la an ka wala ma caya ani yeti yirannen ɲɔgɔn na dɔɔni an b'an ka jaba tigɛlen walima susulen an b'o k'a la ka sɔrɔ ka n'a n'o fana yiran ɲɔgɔn na kosɛbɛ yɛrɛ de koyi fo jaba in ka nɔɔni k'a ɲɛ bilen dɔɔni i n'a fɔ aw bɛn'a ye ja la cogoya min na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na tasuma ye kabako d'ale fana kan a ɲɛ bilenna kosɛbɛ an bɛna kɔn k'a la sisan i bɛ kɔn tigɛ dɔɔni k'a la i kan'a caya kosɛbɛ yanni a b'a fɔ k'a b'i ka dumuni kasa yɛlɛma kosɛbɛ an bɛ bi tile min na dumuni kasaba ka sin ka taa kɛ jɛgɛjalan ye o man di bidenw ye kosɛbɛ i b'a kɛ dɔɔni ye dɔrɔn ten i n'a fɔ ne ta nin tɛ bɛrɛ ye an b'a n'o yiran ɲɔgɔn na miniti fila bɔɲɔgɔnko walima miniti duuru a kana tɛmɛ o kan ɲani a bɛ nɔnɔ a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a jiko ɲɛɲini an bɛ ji litiri tilancɛ k'a la k'a ji don an tɛ ji bɛrɛ k'a la dɛ sabula an bɛna an ka legumuw k'a la n'o y'an ka nakɔnafɛnw ye olu tigɛ tigɛlen tigɛcogo la tigɛcogo min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma i n'a fɔ ne ta tigɛlen filɛ nin ye k'a k'an ka daa kɔnɔna na ne ye n ka puwavɔrɔn in tilancɛ tigɛ k'o fana fil'a sen fɛ o b'a tɔgɔ sankɔrɔta kosɛbɛ an tɛ ji bɛrɛ kɛ k'a ji don sabula ninnu yɛrɛ fɛn o fɛn min filɛ nin ye diɲɛ na ji dɔ bɛ bɔ a yɛrɛ bɛɛ la an ka rɔfu susulen ɲɔgɔn na an ka marinadi vɛriti tan dɔ marinadi binkɛnɛ an b'o dɔɔnin k'a la ka sɔrɔ ka na kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ani puwavuru mugu dɔɔnin dɔrɔn an bɛ barama bug'a da la sisan k'a to yen n'a ka tobi miniti tan ni duuru bɔɲɔgɔnko nɔrɔmalima kɔni a kan ka se dɛ o waati kɔnɔna na an b'an ka maloko ɲɛɲini ni marakaw ko ko maro an b'an ka malo ko ne ka malo in bɛ komi i n'a fɔ 150 garamu o bɛ komi i n'a fɔ bamanankan na garamu kɛmɛ fila ani bi duuru komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛna a lajɛ n'a sɔrɔla an ka legimu ninnu selen don kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ legimu ninnu na u ma se ten tɔ kosɛbɛ n bɛna barama bug'a da la tuguni n'a sɔrɔla k'i ka malo ko malo wusu tɛ i b'a wusu nin yɔrɔ la dɛ i bɛ ɲintin da barama da la ka sɔrɔ k'i ka malo wusu nka ne ka malo in ye malo wusu ye ka ban o de y'a to ne tɛna n yɛrɛ bila wusuli wɛrɛ la miniti damadɔ dɔrɔn an ka legimuw selen filɛ nin ye an b'a bɛɛ ta ka bɔ daa kɔnɔna na an b'an ka nakɔnafɛnw bɛɛ salo ka bɔ daa kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka daa jiko ɲɛɲini an bɛ ji litiri tilancɛ fara a kan sisan a bɛ komi i n'a fɔ ji litiri kelen bɔɲɔgɔnko de b'an ka daa kɔnɔna na n'a sɔrɔla i ka sogo ye sogo ye k'a jalen don kosɛbɛ i b'a ji caya ka tɛmɛ nin kan ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔni waasa sogo in ka magaya i n'a fɔ ne y'o de kɛ ne y'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔni waasa sogo ka magaya n y'a ye sogo magayara waati min na o waati de n sɔrɔla ka na malo k'a la sa komi n delila k'a fɔ cogoya min na maloko in na n'i ye gongoni ɲɛ kelen ta i bɛ gongoni ɲɛ fila ji ta o de b'a to a ka ca la i ka malo tɛ ji ta kosɛbɛ i n'a fɔ n'i ye malo temi vɛri ɲɛ kelen ta i bɛ ji temi vɛri ɲɛ fila de kɛ k'a tobi o b'a to i ka malo a tɛ nɔɔni abada an b'a kɔgɔ ko jateminɛ sisan n'a sɔrɔla kɔgɔ m'a labɔ an bɛ kɔgɔ dɔɔni fara a kan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka marinadi binkɛnɛnama an b'a n'o don ɲɔgɔn na k'a n'o ɲaami ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka sɔrɔ ka n'a barama buguliko dabɔ sa ayi barama de bɛ bugu ale da la koyi k'ale to yen nɔ a ka tobi nin yɔrɔ kɔnɔna ne nin ma nɔ an tɛ tasuma caya kɔrɔ kosɛbɛ i bɛ dɔ bɔ tasuma na n'a sɔrɔla i ka tasuma bi bagibagi i b'a fanga dɔgɔya dɔɔni ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛ ma dɔɔni an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ an bɛ to ka n'a lajɛ nka an t'a lama n'an tora k'a fɔ k'an b'a lama dɔrɔn a bɛ nɔɔni ne kɔni ni ne bɛ n ka malo tobi ne t'a lama dɛ ne b'a to yen nɔ f'a ji bɛ ka jigi dɔɔni n'a ji jiginna dɔɔni waati min na ne bɛ sɔrɔ ka kutu don a la k'a fɔ sa ko n b'a lama hali o yɛrɛ ne b'a kɔri kɔri dɔɔni de kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛ n'a cɛ bɔ sisan ka sɔrɔ ka marinadi vɛriti tɔ laban k'a la i n'a fɔ ne ye marinadi vɛriti ne y'a tilan tilanyɔrɔ saba tilanyɔrɔ fɔlɔ la an y'a kɛ legimuw tobitɔ la tilanyɔrɔ filanan an kɛlen ka malo k'a la an ye dɔɔnin k'a la tilanyɔrɔ sabanan an b'a cɛ bɔ sisan k'a don a kɔnɔna na nin b'an ka malo parifime yɛrɛ de a b'a kasa diya kojugu adamadenw mana n'a da u nɛn kan u b'a fɔ k'o kuma na e ye nin wusu cogo di tan dɔ a b'an ka dumuni dɛmɛ yɛrɛ de a ka wusu a fɛrɛ ma wa a kasa fana bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ an b'a datugu sisan n'a ji jara pewu an bɛ sɔrɔ ka mana da a da la maa dɔw tɛ nin fɛ nka nin ye ne ka astuce ye ne bɛ mana da a da la ka ji dɔɔni furufuru mana in sanfɛla la donc o la o funteni bɛ taa kolokolo an ka dumuni na o b'a to a bɛ wusu fo k'a ɲɛ fana k'a sɔrɔ i m'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bila la k'a fɔ k'i bɛ ji wɛrɛ fara a kan n'a kɛra ko ji m'a labɔ kosɛbɛ yanni an ka mana da sanfɛla la an bɛ mana su ji la fɔlɔ de ka sɔrɔ k'a da sanfɛ ka tila tuguni ka ji fitinin furufuru mana in sanfɛla la an bɛ mana ta ka bɔ a sanfɛla la sisan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a wusura sa dɛ an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ dɛ n da panna o yɔrɔnin kunna an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ waasa a ka se ka wusu ka ɲɛ an b'a don ɲɔgɔn na sisan ni marinadi vɛriti min b'a kɔnɔna na o b'a to marinadi vɛriti in bɛ taa kolokolo an ka dumuni fan tan ni naani bɛɛ lajɛrɛlen na walima a bɔtɔla i fɛ i b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni waasa fan tɔw fana ka wasa ko la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ye dɔɔnin ta a yɛrɛ ɲɛ b'a la a magayara wa a ma nɔɔni fana a jalen fana tɛ nin y'anw de ka zaamɛ ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n y'a fɔ n ko n ye foronto dɔ dilan kɛrɛfɛla la n ye foronto dilan kɛrɛfɛla la n'o ye foronto sɔsi ye ne delila ka foronto sɔsi dɔ vidiyo kɛ a bɛ yan nɔ youtube kɔnɔna na n'a sɔrɔla i ma deli k'a vidiyo ye a bɛ dugumana na komi aw ɲɛ b'a la finman min kɛtɔla filɛ nin y'a la tan dɔ o tɛ foyi wɛrɛ ye koyi ale de ye ndomi ye ne ye ndomi de dilan n'a sɔrɔla o ntomi dilancogo ka d'aw ye n'ala sɔnna a ma n bɛna foronto kɛ ka tila tuguni ka ndomi in fana dilancogo yira aw la nka ndomi in tɛ dɔwɛrɛ ye ne y'a daji de a dajilen ne y'a sɛnsɛn ka sɔrɔ k'a tobi ka nafɛnmuguninw k'a la dɔrɔn a banna ni video in diyara aw ye a y'a partager ka taa aw fɛ maaw kun n'o ye k'a cari k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ aw bismila